okenekwe anyị ekene gị alụsọ daalụ nwanne m biko anyị chọkarị ka ị kọwara anyị alụsị dị isi na be gị na ihe ha na-ara isi
wel ana m ekene igbo arụsị a na-ekwu Mm, arụsị abaka na nna m sị na ọ dị mmụọ ka ọ dị mmadụ na mmadụ ga-agwụ n'ụwa arụsị bụ mmụọ o nwere ihe na-enwe obi ebere na ndidi ka arụsị ọ bụrụ na mmadụ bịa n'agha na arụsị sị arụsị nke a mee nke a mee ma ọ bụ ya gbuo mmadụ ọ bụrụ ka arụsị ji eme gịnị ji egbu mmadụ ọ i jikwa ogu i jikwa ọfọ mụ na onwe m na-ekwu okwu a ejego m far ọ bụrụ mgbe m ji ma na m emegide m chighata azụ mana ama m na nna m mere ya nna nna m mere ya nna nna nna m wee mere ya ndị ikwu nne m wee mere ya I'm a trader azụrụ m afịa ebido m my own atụ ma container mana all vain ihe ndị a niile bụ ya o furu efu enwechie m shop ma na ondo n'okotu mba ma kaduna ma otu nkwọ ọnịcha main market ọnịcha hmm. so now wee bụ that na o nwere ihe a na-akpọ ọkpụkpọ oku ọnatachi mmadụ azụgidere m afịa wee gbaba ọkada n'otu nkwọ ọnịcha gbagide ya bụ ọkada nyaba moto kabu kabu otu abụ ezi ya agbara m enugwu ọnịcha agbara m even abuja gbaa ogun osun state o nwe ebe nọmba fọlọ gbaa abakaliki afikpo mana ihe ndị a niile o nwere mgbe e ruru moto m bido ịgba ọkụ ịkụ engine nsogbu karịa m arụ mgbe m ji ma na okwu esie ike bụ moto gbagide n'ụzọ engine moto adapụ o tie n'ala ma na-enyekwa ọkụ na ọ ndị na-agbafezi ya asị m ọga na engine gị na-akpụ n'ala ọ na-aspark ọkụ mụnwa ma ma sikwa ọnwụ ị ya-ama na onye nyagidere ya moto bụzi half mechanic dirty mere m ezigbo onye ala m bata na village ndị be anyị a na-afụta m as a mad somebody ụmụazị m gara aga skuulu enwewuro m ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ school fees ụmụazị m tenure ya agacha another tenure na school fees before m kwụọ another tenure wee gara aga m apụwụ n'ụzọ jee nyaa moto ndị be m ama eri nri o wee bụrụ ihe omenala wee mere m ekene dịkwalụ nwaanyị m na-anụ anụbugo m nwaanyị the year m nụrụ ya bụ nwaanyị ka ọ nwụrụ ihe m niile bụ mmebi mmebi to the extent na ndị ahụ m nụrụ nwa ha jere tụọ m arụsị a na-akpọ ahabagụ na ọ mụ gburu nwa fa na m ji ya gwọọ ọgwụ ego abịara m ebe ahụ bịa wee ṅụọ iyi that day ka m nọ wee marụ na ọ na-aga mmadụ nụọ nwaanyị o gbuo nwunye ya that is my first experience but ekene dịkwarụ ya chineke nwunye m a mechekwara wee nwụọ ha narụ m ozu nwaanyị narụ m ihe niile m bere akwa mee gịnị mataba kama na o nwerọ ihe karịrị chineke nna before m wee gabazia ezike ọba enugwu ezike nụtazia osodieme lọlọ ọrụchukwu anịchebe ọ mụọrọ m ụmụ nine itenaanị o nwerọ nke na-awa m isi chineke nna wee gọziri m ma na ọmụmụ ma na nwa ma na ihe niile o nwerọ ihe ka mmadụ ị na-ekwu eziokwu and bụrụ onye eziokwu omenala dị na be nna m ọ dị na ikwu nne m mgbe m batara be nna m ka m bido nya bụ ọdịnala ihe m ji bido nya bụ ọdịnala bụ na nna m megide nya bụ ọdịnala sị ya ga-agọ chọọchị ndị ụka chie nna m echichi nna m arụ ya niile wee zaa aza dịka taya moto a pọmpụrụ apọmpụ o nwerọ ebe m na-ebufero nna m mgbe m ka na-anya J5 Fiat nna m nọrọ ebe a kịta ebe a niile aghọọ mmiri mmiri ọ na-ama anọ dịka okro ọgbọnọ ebe mmiri ahụ si abịa ka ị na-amarọ mana o si na arụ ya na-ede na-agụresi ala a na-efichi ya a na-asọ ọkụ ya ị bịa na be nna m kịta n'abalị chijie odo ụra ya na ebe niile na ị zara ya aza jee dozie bedsheet dozie bed ị bịazie ka ị bịa wee didara ana ebe niile aghọọ eke mkpume ikputu ga-ehu na-akpọ small agwọ a na-epe mpe na-acha brown avụ ana o nwere ndị na-akpọ ya viper ka ọ gịnị ọ na-epe mpe hmm. otu ka the bed ahụ ọ na-awụgharị na-egwugharị but ọ ya akwa ata gị o o nweghị ihe ọ ga-eme gị o hmm. mana ọ ga na-eyi gị egwu mgbe chi ga-efokwa ihe ndị a niile edisappear my father so na the first person karị mbụ the first person a ga-echi reverend father 1963 in Ezeagu niile as a whole Godwin Anichebe late nya nwa so na the first person na a kara ichi Reverend Father only son nne na nna ya mere gịnị wee nwụtara mgbe ndị ọcha ka nọ n'Enugu a bịa ka a bịa chie nya that Reverend Father ndị ọcha bịa ka a bịa wee chie nye ya mgbe chi ya-efo my father nwee hunchback ndị ọcha naakwa hunchback disappear is a history nna m mere ka anyị wee mara so ihe ndị a niile ka anyị gabigara so my mother a mụnyere ya na chọọchị nna m enwerọ mgbe o jiri gwa my mother na ya na-eme ihe ọdịnala mana mgbe nne m jizi mazie na nna m na-eme ihe ọdịnala ọ faịtịbazi ya ka nna m wee wee kwụsị ya so nna m wee jizie na ya amụtago nwa ọ mụtara four boys and three girls I'm a twins abụ m ejima the second one nna m wee kwụsị ya mgbe nna m ji kwụsị ihe ọdịnala bụ 2001-2002 mgbe m mụrụ my first son na my first son ahụ ebi m n'Awada mgbe emenabaghị isiokpo mgbe m ka na-anyasị ọkada m nwere problem na business wee baa mba n'oke onu wee sị my father na ọ ka ịlapụta m ka ị na-achọ gị mebenụ ọdịnala ahụ ị na-eme ka anyị nwa nwee ike gaa n'iru nne m wee maa m ọra na ntị gbaa that na anyị ga-agaba chọọchị enwerọ m option na m rapụ ha n'ụlọ ahụ wee pụọ nna m kwụsịrị ime ya bụ ọdịnala bụrụ ọdịnala ị bịara ebe a taata so nwanne m the man bidozie nwee problem o that issue nna m yara ọya good four years nna m noo nri nri ma na ọ dụlọ ọkpụkpụ ọkpụkpụ agbado ya nna m ṅụọ mmiri mmiri maarụ na ọ dụlọ ọkpụkpụ mmiri ehukuo ya nna m a na-anyụ anyụ na-agba agba sọmọfụ onye cholera na-aya nna m na-aga n'ụzọ otu a ntu amapịa ọkpa ebe ntu ahụ si bịa ka ọ na-ama ama ọ sụọ nri ọ sụrie ma aka ya ma ọkpa ya kapịnta ka ọ na-arụ ọ kụọ ntu ọ rapụ ntu jee n'ọkpa ya kụọ ya gba ihe ndị a niile ka nna m wee gabigara mana later on the man mechara hapụ ka the man wee hapụ the thing bịazie wee nye m aka ebe m nọrọ bido mebe ya bụ omenala because na o nwerọzi any option so ejikwere m eziokwu eme ya o nwere ihe ndị Igbo na-atụ n'ilu nwa ahụ ọgụrụ bụ iji n'aka elo wa ahụ ọgụrụ gburu nne gị elo ọgụrụ gburu nna gị elo ọgụrụ bụ iji n'aka elo so ọ ma adị mma a sị na ọ ihe mere nna mere nna nna wee mekwe nwa ọ mụnwa bịara n'obodo a n'eziagụ a wee na-ayọ ndị be anyị ọ mụnwa wee mechiri ka ndị na-eme ajọ ihe tinye aka n'akpa fa before before mmọnwụ be anyị na-agba hubonyo ebi afịa a ga na-akọ nsi na-eme anwansị wee dị iche iche e mecha emume ị nụrụ na a kọgbuo onye na- na e gbuo onye mana ọ mụ stop those those things ya so omenala anyị na-eme bụ ka anyị na-egwuri egwu ka anyị na-eme nwanne onye chọrọ ime odegwu ọ naa na be ya na-eme ya not ịbịa were ya na-edestroy onye nọrọ onwe ya so ọ ebe mụnwa siri bido mebe ihe ọdịnala a na-akpọ arụsị arụsị bụ mmụọ a na-ana adị afụ anya mana o kwere ndị na-afụ ya bụrụ ndị nwere anya ime mmụọ arụsị dị in form of temper mercy with justice ikpe nkwụmọtọ ka mmụọ na-ekpe ọ dị ekpe ikpe na-ezirọ ezi so nọn wee bụrụ arụsị dị na be m arụsị m na-enye nri bụrụ ọdịnala be nna m not na m jere mba je wee weta ọ dị 42 in number nke ọbụla nwere ihe ọ na-arụ nke ya nke ọbụla nwere ihe ọ na-epresent nke ya nke ọbụla nwere ebe ọ na-eje nke ya kama na ihe m ma n'ụwa bụ ihe onye na-amarọ ama egbu ya besọ ma ihe ị maara like o nwere mmụọ a na-akpọ udo o mekiri ọpụ bụ tinye bụ arụsị o nwere mbọsị m ji egbu ọkụkọ n'udo were ọkụkọ ahụ wee tụnye n'ite nri a na-esi within four days m daa n'ọya obi m ana-akpọchi akpọchi m dị ka onye a na-agba egbe ka m kuo ume chaa ka m noo asọ chaa ka m jee ije chaa ihe abaa afa m wee bido wee jụba ese ọ gịnị na-eme m wee tinye ndị afa na-ajụ ọ gịnị na-eme m mụnwa bụ ichere eziagụ because of na m aṅụgo ọgwụ elu wee ṅụọ ọgwụ ana o wee gwa m na ndụ dị na mma azụ ahịa mbịa otubo na-agba ama afọ ime anyị kene ọdụ ọmụmụ kene ndị mmiri bụrụ ọdịnala ahụ anyị na-eme bụrụ ihe sitere n'aja ala ọ sị m ga-elu ka m siri wee gbuoro ya anụ were ya jee nye nwoke na nwaanyị n'ọrụ obodo e wee rie na a dị eri ihe anyhow udo bụ mmụọ na-eji egbu mmadụ ọ ya bụ ịtụ arụsị jee n'udo wee gwa anya aka ọ udo yanwa bụ mmụọ na-eyi black cloth as otu a kịta ị fụrụ akwa dị hmm. ọ na-aka udo si adị na mmụọ bụrụ arụsị O nwere ndị a na-eme a na-eje burial ha eyichee black and eh, black ụfọdụ abụrụ whatever society hmm. ya bụ sign of udo that is sign of black and black ahụ isi ya ọ bụrọ a good something yeah? or go and kill and come back so any society ọbụla ị fụ na-eyi black and eh, black better go back so n'ọ arụsị bụ mmụọ na-eyi black and black mana ndị na-eyi ya amarọ the consequence and ihe ọ pụtara ọ nya ka ọ dị policeman o yiri black and eh, ya black the sign of the, the black is udo arụsị udo ihe ha nọ bụ go and quench and kill and come back so na ya bụ udo ka ọ dị ebe niile ị ghọtago nke a nụ so the internal this is a sign of udo udo na-ama akwa ojii ị tụọ arụsị udo a kịta bụ ihe ya eje wee manye onye ahụ ụdọ ya bụ onye ga-ajudge whether good or or bad o mee gịnị ọ bụrụ na ekpecha ikpe ọ nya ka e ji asị tamper mercy with justice nyewa bụ ihe gafere izizi whether death or life Mm. ọ kpụsị ya akpụta ọ nya bụ udo Udo. ọ nya bụ one of arụsị another one bụ ngwu Ngwu. o nwere palm tree palm tree o ji aka ya si n'ala mee gịnị wee puo ọ bụrọ mmadụ wee kụrụ ya akụ a da-akụ ya akụ na this ngwu a now the part of that ngwu is na ebe a na-enye ya nri here mgbe ya bụ ngwu ngwu ka a na-enye nri ebe a Mm. mana na ọ the tree ya ebe afụ Mm. so that ngwu arụsị ka ọ bụ ihe ọ na-arụ bụ ihe ike Ihe ike. ihe ike ị ghọtago Mm. so ngwu a nwere ike o jide engine moto Kụọ ya. o tiwapụ ya ibụa gbaa nke a anọrọ otu a nke eme gịnị anọrọ otu a so ngwu a kwa na-eme na business ọbụla ị na-eme ọ ga na-agarị gị hmm. and ọ ga-eme na ihe ike a na-eme nwa ya n'ụzọ and ngwu a so na mmụọ na-acause accident ihe mberede along the road hmm. ma ọ bụrụ na ọ nwere ka e siri wee mejọọ nya ọ arụsị ka ọ bụ mana ya bụ ngwu ọ sọ ndị dibịa na-enwe ya mba no no no ọ bụrọ sọ ndị dibịa ngwu dịgasị na village by village Okay. ọ dị town by town mana o nwere ndị na- ndị na-adị maintain nke fa Okay. ngwu na-adị n'arụsị ọbụla ngwu na-adị na family ọbụla and ezinụlọ ọbụla ị fụrụ ngwu Ezinụlọ ahụ isi ya a great a great a great someone. Mm. So ngwu adịghị epu anyhow. Ngwu bụ oke osisi and ụtụ adị agba ya. Like this ikoro a now. Ikoro a ngwu ka eji wee wee tụọ ya. Ka ngwu ka eji tụọ ya. Ka eji wee tụọ ya. Mm. Akịka ama atanwu ya. ụtụ ama agbanwu ya hmm. so ọ bụrọ ntu niile ka ị ga-akụ ya ka ntu ahụ wee baa nya o ji wee bụrụ ngwu arụsị ka o mee gịnị ka ọ bụ ikoro a bụ part of arụsị a na-akpọ ya ikoro eje be onye ụbịam ndị eje be onye ụbịam ndị mere ihe ike ndị mere ihe gboo ndị nze na ọzọ arụsị bụ arụsị arụsị ọbụla ị ga-abịa wee fụ ikoro a marụ na o chizuru echizu hmm. mana o nwere mgbe ndị oshi bịara wee bube ya na-eje elebe ndị ọcha hmm. mana ndị oshi akpanwurọ nke a ha buchie ya pụọ n'iru ụzọ a ebutekwu ya azụ ha buchie ya pụọ n'iru ụzọ a emegịnị ebutetekwu ya azụ so mmụọ dị mmụọ megịnị wee dịkwa ihe a ka a na-akpọ ikenga o nwere ndị na-akpọ ya nkwa arụsị n'ọnụ ndị Igbo nkwa nkwa arụsị n'ọnụ oyibo ya bụrụ ikenga ikenga ọ ikenga a ka mmụọ na-eme ọ kụọ n'ala ọ panie ije wee pụọ yes ọ ya bụ mkpụrụ ọ bụ image ọ nwere nke a na-akpọ oji oji a na form of ya staff staff a na-enyebe ndị ọzọ na-eyuzu ya arụsị bụ arụsị na-eyuzu ya arụsị a wee nwee nke a hmm. arụsị a o chiri ọzọ ọ ya ka o ji wee nwee ngwu agịrịga ngwu ọzọ oji hmm. oji a ka eji wee na-akpa ike so o nwere mgbe ndị a na-eme eze nwaanyị ụfọdụ na-abịa ha ewere ihe a ha anaba outside eh, country Mm. mana arụsị ya-ejekwa gịnị gbatakwa ya azụ Dịkwa ya. ọ ihe a so na ihe mmụọ ji eje so nke a ka a na-akpọ ụmụada ụmụada ụmụ ọkpụ a na-enwe ụmụada na mmụọ Mm. ka ụmụada a niile generation to generation ya ụmụada niile nụrụ di na mba ndị nụrụ kaduna ndị nụrụ benue ndị nụrụ lagos the mkpụrụ obi ha mmụọ ha niile ndị niile wee nwụrụ anwụ ihe ọbụla ọ bụrụ na e megidere ha ebe ahụ ha ga-abịa ebe a nye sign ị ma na o nwere ada na-ebe akwa e megidere a na-emekwu ya emekwa ebe a ị ghọtago Mhm. ihe a ka a na-akpọ ovu aja ovu aja ị ghọtago so o nwee ka mmụọ si wee gbuo mmadụ arụsị si wee gbuo mmadụ Mm. ebe a ka ị ga-ebute onye ahụ for the moment
yes ị ya-ebute onye ahụ before e were wee kpee onye ahụ ikpe ndị be ha enwee ike wee burukwa ya ebe a bụ ovu aja o nwere time oge eru ma eke ma agwọ eshi ebe a wee na-apụta ị na-amara ebe o bi ebi ebe ahụ hmm. eh? so nke a ka a na-akpọ ọnụ anyanwụ anyanwụ anyanwụ na agbara anyanwụ a dị n'elu ọnụ ya dị ihe a ọnụ ya dị ihe a ọnụ anyanwụ ebe a na-enye ya nri Hmm. ọnụ anyanwụ a is like na ihe niile wee zoro ezo any side ọbụla ị nọ through this anyanwụ a ka that arụsị ya-eji loketie gị wee nweta gị nekwe nke a ka a na-akpọ ite mmiri aja ala ihe a bụ ọnụ mmiri ihe a bụ ọnụ mmiri mkpughe ihe a pụta mmiri efu mmiri ọ bụrọ mmiri anyị nwa tinyere etinye no mmiri this shrine arụsị a the mmiri si n'ala na-acha pure green orimiri hmm. and eh, mata mata na arụsị na mmiri wee bụ ofu arụsị bụ ocean ocean bụkwanụ arụsị ya so nke a bụ eze nwanyị agbara mmiri ee nke a bụ ndị ichie ihe a bụ ekwe nna nna anyị ha ji wee ji wee rie nni na arụsị a 1970 1960 so ndị ichie a ka e doziri ebe a ndị niile mere ihe ọdịnala the whole town the whole village ebe a ka ha nọ wee wee na-eri nni because of some people ndị ụmụ ha na-eje ụka na-anaghịzi ama na ha nwere nna nwe ebe ha ebe ha si hmm. mana chọọchị na-enwe senti St. Michael, St. Peter, St. John all St. Peter, St. John na all those people ahụ wee nọkwa ebe a na omenala Igbo ee eh? hmm. so nke a na nke a na-akpọ nkene nkene ngene ngene ngene ngene bụ Diọkpara diọkpara aja ana. Ọ na-aga mmadụ mmadụ na-amụgide nwa mụta nwa diọkpara. Ọ dị ngene wee dị ihe a. Hmm. Ndị obodo asịgo m bịa reshifi ya ndị na-eje ụka ka ha wee waa anya gere ihe unu na-achọkwanụ n'ime arụsị osisi dị n'ọhịa ọgwụna m wee chụọ ha ọsọ Ihe a bụ ngene diọkpara aja ana ebe a ka a na-enye ya nni ee o nwere ozu ya abịa na nna bịa reportụọrụ nna nwa ya bụ diọkpara ya apanye ije nna anọtuo ana nke a ka a na-akpọ obubu ana Obubu ana. obubu ana ntụtụ ana obubu ana Obubu ana. ntụtụ ana ihe a bụ ọfọ na ogu aja ana Hmm. ihe ọ bụla ị na-eme n'okpuru ụwa wee zoro ezo ọ nke a na-apapụta ya ya na o nwere ihe ị merụ ị na-agọ agụgọ na ọ bụrọ gụ na ọ bụrọ gụ Ọ bụrọ gụ. ọ nke a ga-egosi na ọ gụ ga-egosi na ihe ahụ zoro ezo a na-amarọ onye merụnụ na ọ gị mere ya o nwere onye zuru oshi na be m anadị ejide na mmadụ zuo oshi na kịta, be m na ụnọ a ga-ejide ya ma ọ mmadụ zuo oshi abịa ebe a chọọ ịma onye zuru ori a ga-enwudo onye ahụ Okay.
ma ndị a na-ana mmadụ moto ha Mm. ị bịa nọrọ ebe a nọrụ mee ihe a ga-enwudo onye ahụ o nwee ndị na-ana mmadụ ma- ma- ma moto ha Hmm. ha eje wee gbuka ya mee ya so ndị na-eme ihe dị otu ahụ ha kwụsị ya so nke a ka a na-akpọ oke ọgwụ oke ọgwụ arụsị bụ arụsị na-enwe oke ọgwụ oke ọgwụ ebe a ka a na-enye ya bụ ọgwụ arụsị nni Hmm. onye ọbụla ji ajọ ọgwụ wee bịa ebe ọgwụ ahụ efedụọ because of na oke ọgwụ wee nọ Hmm. nke a ka a na-akpọ akwarị akwarị ọdọ ọmụmụ ọdọ ọmụmụ ihe a bụ maka nwa akwarị ọmụmụ yes ma ụmụ nwa gị abụọ ma ụmụ nwadiana ma ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ Mm. ya datụ na ime na-esiri gị ike ị bịa ebe a tie mkpu ị ga-amụ ozuzu eke mụọ ozuzu orie nke a ka a na-akpọ anị izigbo ọha Mm. ọ maka ndị ọ bụ oshi ka ha ji eri anyị si ndị na-ezu oshi pụọ township ọ bụrụ ị gbasa singlet gị ị na-eri anya ị chọba ya achọba anyị achọrọ ya n'obodo a ọnya bụ anị izigbo ọha Ana izugbo ọha. izu oshi within this community Mm. ịmasọnsi dị ya a ga-enwudo gị arụ niile ga-adị ka onye a wụrụ ụgbọ chi ọ na-akọ gị ụkọ until ị confess ya nke a ka a na-akpọ alọ bi n'agụ arọ bi n'agụ alọ oke arụsị ogbu dike bọsị ndụ na-atọ ya ụtọ alọ bi n'agụ alọ bi n'agụ a bụ arụsị wee nọrọ onwe ya na-enwerọ enyi na-enwerọ nwanne ọ na-agwọ ọya ihe siri ike ọ na-eme ya ihe na-ekwele omume ọ na-eme ya hmm. ọnya ka e ji na-ekpere ekpere sị ka ị ghara ịga n'ụzọ ụbọchị agụụ na-agụ ezi ọnya bụ alọ ọnya na-eme na a sị na moto nwere accident ọ bụ sọsọ ofu onye ga-anwụ n'ime ya alọ wee bịara ọgụ o nwere ihe i wee kọmitere o ji bụ sọsọ ofu onye hmm. onye ahụ ọ chọrọ ka ọ na-ewere so ihe dị n'ụwa na business gị adị aga aga ọ na-arụ ya na mmadụ na-achụ gị ọchụ ọ na-arụ ya na mmadụ na-ana gị ihe gị n'ike ọ na-arụ ya nke a ka a na-akpọ egbo egbo egbo na-adị na each compound Mm. ọ na arụsị bụ arụsị Mm. so ọ bụrụ na i bu ọrụ akwụ ma ọ na o nwere nsogbu sogbu i si otu a wee na-apụ ma ọ si otu a wee na-abata ihe niile ahụ ị na-eje na- na-aga ga-adịkwa ofu ebe ahụ ee ma ọ na o nwere njọ njọ ọgwụ na ihe i ji wee bata ị na-abịa ọ narị gị ya ha ngị anya ọ na ihe ị na-abịara ka ị bịa wee gbuo gbuo mmadụ ị na-abịa ọ bụrụzị the power ahụ i ji bịa ka etizi ị dịgo down ọ ihe egbo na-eme gịnị na-arụ nke a ka a na-akpọ ihe nkoro ezi ihe nkoro ezi ihe nkoro ezi ka a na-akpọ ya Mm, ihe nkoro ezi ihe a bụ ọdịnana o nwere ụmụ agbọghọbịa na-eme ha yiri akwa ha sị nne ha na nna ha na ha ejebe Lagos jebe Abuja o je na-agba akwụna mm, na-ebi ajọ ndụ i mebie ya ndị a na-eme ha dị ime ha eshikwuo ya eshikwuo ọ ihe nkoro ezi ya na-afụ maka ya mgbe ọbụla i ji wee jegharịche bata ọ ga-ejide gị ọ bụzara na na ị nọ ebe ahụ ghara ịnabata abata ọ ga-enwudo gị i mebie afọ ime ugboro thirty ị pụta igbu ya na i mebiri afọ ugboro ya thirty emekwaa nya mana o nwere ka ị ya-esi wee nye ya biko e were ofu ihe mee ụzọ ihe na-eri ahụ i mere Ech- echie gị warning ka ị kpọrọ ime ọzọ i merikwa ọzọ o jide gị ị bịarịkwa ọzọ i mee gịnị ị gọkwaa nya so na ọ nya na-enye sign na onye a mebiri afọ na onye a mere otu a ọ nya ka ọ na-arụ daalụ nke a ka a na-akpọ ọkara ete ọkala ete ọkara ete akpụ akpụ bụ nne nwaanyị nwaanyị a na-eri ihe ọ na-enwe obi aṅụrị Mm, ọ nya bụ ọkara ete ọkala ete akpụ ọ na-agwọ nwoke ọ na-agwọ nwaanyị nwaanyị na-eri ihe nwoke na-eri ihe ya ee hmm. ọ na-achụ ndị iro ọsọ o nwere ndị ya-abịa na be gị richa ego rie ihe ha na-akatọ gị ọ na-achụ ha ọsọ ọ na-agba ọgụ nwa ogbenye ya onye ọbụla a na-emegide emegide in any corner ọkara ete na-agba ọgụ onye a na-emegide emegide nekwa nke akwa na hmm.
alụsị karịkwa hmm.
nke a bụ isi aja ana mmadụ niile a na-akwa abịa ebe ahụ hmm. mana ọ mụnwa mere gị ala ahụ hmm. nke a kịta na-ahụ bụ ọgwọ nnu ọya ihe ọbụla bụ ihe wee zoro ezo ya ndị na-arụ ndị na-arụ ana hmm. ndị na-eme mpụ ndị na-eme arụ ndị na-anọ na be ya na ọ na-abụ onye ọzọ ndị na-eje eweta nshi na aja na-eje etinyere onye ọzọ na be ya ndị na-eje agwọta ọgwụ eji egbu mmadụ ndị na-eme abomination dị iche iche ọ isi aja ana na-ejide fa ọ na-atụ mmadụ ọya ọ ya na-eme mmadụ onye na-eje ije ada ngwụrọ ọ ya na-eme mmadụ onye na-ekwu okwu akụchie ya ọnụ ọ ya na-eme mmadụ onye na-afụ ụzọ adị blind ọ ihe ọ na-arụgasị isi aja ana mana ọ bụrụ na ị nwee nsogbu i jee wee kọọrọ ya ọ ya agbara gị ọgụ ma kwuoru gị ọnụ gị ọ isi aja ana mmadụ niile anaghịkwa eri ihe emere ebe a nwoke ada eri ihe emere ebe a nwaanyị ada eri ihe emere ebe a except that person ahụ na-enye ya nni na-eri ihe emere ebe a sọsọ gị nwa gị sọsọ gị nwa bụ sọsọ mụ nwa na nwa m nwoke nwere ike iri ihe emere ebe a ụmụ m ndị nwaanyị ma nwunye m ama eri ihe emere ebe a hmm. ma ọ bụ onye ọzọ na-eme dibịa na-enye aja ana nni aka ya dị ọcha obi ya dị ọcha hmm. nwere ike iwere ihe ebe a ọ bụrụ na aka gị adịrọ ọcha m debe ihe ebe a i were eri ya o gbuo hmm. nwụọ pịị ọ ya ka e ji akpọ ya isi aja ana hmm. ọgwọ ụmụ ogbenye ọchụ emeri ọ na-agba ọgụ ndị aka ji ihe a bụ ọfọ ya ihe a bụ ikenga ya ihe a bụ mpi atụ ya hmm. m nwere ihe a kịta wee kụọ n'enu ụnọ mmadụ sị na ụnọ ahụ na o nwezi onye ga-ebu na ya o nwezi onye ga-ebu ebe ahụ ọ blọkụọ onye ọbụla agbawa ọsọ ebe niile ablọkụọ ọ dị totally powerful Mm, ka m na-akọrọ gị ọ mụrụ ọrụ ya ụna mm, n'ezi ebe o bi n'enu ụnọ enu na-ekwu ya ka ọ nọ ọ nya bụ isi aja ana wedị ya isi aja ana bụ nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị nwaanyị ee that isi aja ana a na-ekwu okwu ya ọ nya bụ aja ana a na-azọ ọkpa ana ana n'onwe ya a sị na ka e kechere enu e wee wee kee ana ya ana ọ nya dị ihe a isi aja ana ọ dị very very powerful n'ebe o bi n'enu maka na arụsị na-ebi n'ụnọ enu